Good evening, good morning, good afternoon to you, my beloved brothers and sisters, depending where you are. I say, may Chukwu Okike Abịama bless us all. N'aha Chukwu Okike Abịama. Ọ dị mma, taata anyị na-aga ikpele Chukwu Okike Abịama n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. ka Chukwu Okike Abịama gosi ihe o ji bụrụ chi mmeri n'isi Maazị Nnamdi Kanu na nnwere onwe n'isi Maazị Nnamdi Kanu nchekwube n'isi Maazị Nnamdi Kanu na oge elugo mgbe Chukwu Okike Abịama ga-egosi ihe ịrịba ama ya na onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu agaghị anwụ kama ọ ga-adị ndụ wee celebrate Biafra na mgbe ọ ga-apụta na ọ ga-eji ọṅụ ma jiri nnwere onwe Biafra wee pụta n'ike na ebube n'aha Chukwu Okike Abịama anyị na-aga ikpele Chineke ekene dịrị gị Chineke eze na-achị ụwa niile ekene dịrị gị Chineke onye obiọma ekene dịrị gị Chineke ọchụla ọzọ ekene gị dịrị gị chineke ọma mma mma zuru alụ ekene dịrị gị chineke ị bụ o mechi ụzọ o si mpio ekene dịrị gị chineke na mmeso ọma gị n'ọlụ ebube gị n'ebe anyị nọ ekene dịrị gị chukwu okike abịama n'isi onye ndu anyị bụ maazị Nnamdi Kanu ekene dịrị gị n'ihi na i mere ka ọ dị ndụ wee lute taa ekene dịrị gị Chineke n'ihi nnwere onwe nke i nyewere ya ekene dịrị gị Chineke n'ihi mmeso ọma gị na ebere gị na amara gị Chineke anyị ekene gị ma kpọọ isi ala wee nye gị anyị asọpụrụ gị anyị efee gị anyị etoo gị otuto sị gị nala ekene nara ugwu na nsọpụrụ n'aha chukwu okike abịama eze bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ana gaga n'ogwu o mechi ụzọ o si mpio ara na-azụ nwa dike na dimkpa n'aya omele mbọsị ọka abụ agụ bata ọhịa mgbada awara ọsọ ọchụla ọzọ o mechi ụzọ o si mpio ọchụla agụzọ gbuo enyi ị bụ ọtụfa na ọfọ ndị mmụọ igirigi ọgụ nke ndị mmụọ ọkpala chineke ọ gịnị ka anyị ga-etu gị ka o zuolo gị papa ọ kwa gị onwe gị nọ n'eluigwe were ụwa mere ebe mgbakwasị ụkwụ gị gị kere ihe niile mana ọ dịghị ihe kele gị ma ncha chukwu okike abịama anyị bụ ụmụ gị agbakọọ n'iru gị mbọsị nke taa ife gị ofufe ịja gị mma ịkpọku gị n'isi onye ndu anyị bụ maazị Nnamdị Kanụ eze ebube anyị ma na ihe ọbụla o tinye gị n'ọbụ aka anaghị ata nchara ihe ọbụla anyị tinye gị n'aka anaghị ele ule chukwu okike abịama chukwu ndị mbụ na ndị egede chukwu ndị nze na ndị ọzọ chukwu nna nna anyị ochie chukwu kere ihe niile mana ọ dị ihe kere ya ma ncha anyị akpọkuo gị ụbọsị nke taa n'isi onye ndu anyị bụ maazị Nnamdị Kanụ bịa ka ị bịa gosi ihe i ji bụrụ chi bịa gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ chukwu okike abịama chukwu okike abịama Chukwu okike abịama anyị bụ ụmụ gị na-akpọku gị n'isi maazị Nnamdị Kanụ na oge elugo na agbụ e kele nwa ngwere elugo ọtụtọ na oge elugo mgbe ị ga-egosi ihe i ji bụrụ chi Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama ka ị sị na anyị kpọọ gị na eke na ị ga-aza anyị anyị kpọọ gị n'orie na ị ga-aza anyị anyị kpọọ gị na afọ na ị ga-aza anyị anyị kpọọ gị na nkwọ na ị ga-aza anyị Chukwu okike abịama Chukwu okike abịama anyị bụ ụmụ gị abịakwutele gị ụbọsị nke taa anyị na-asị gị nye maazị Nnamdị Kanụ ndụ ebighị ebi nye ya nnwere onwe gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ kagbuo aha ya n'akwụkwọ nke ọnwụ dekpunye aha ya n'akwụkwọ nke ndụ ka o wee dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ eze ebube anyị ewele ndụ maazị Nnamdị Kanụ wee nye gị n'obe aka maazị Nnamdị Kanụ agaghị anwụ maazị nnamdị kanụ agaghị anwụ kama ọ ga-adị ndụ wee hụ ịdị mma gị na ebere gị ọ ga-adị ndụ wee jeele gị ozi ọ ga-adị ndụ wee napụta ala a bụ biafra ọ ga-adị ndụ wee jee ya bụ ozi nke ị sị ya jee gaa napụta ụmụ gị chukwu okike abịama chukwu okike abịama anyị na-akpọku gị n'isi maazị nnamdị kanụ bịa chekwube maazị nnamdị kanụ bịa chekwube maazị nnamdị kanụ bịa kagbuo aha ya n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye aha ya n'akwụkwọ nke ndụ ka o wee dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ chukwu okike abịama chukwu okike abịama mee ka ọnụ niile kwuru njọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ tụgharịa wee kwuo mma chukwu okike abịama bịa napụtara anyị maazị Nnamdị Kanụ bịa napụtara anyị maazị Nnamdị Kanụ bịa gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ chukwu okike abịama

chukwu okike abịama chukwu okike abịama naanị gị bụ ebe mgbakwasị anyị ụkwụ naanị gị mazuru obi anyị karịa ka anyị onwe anyị mazuru naanị gị maalụ mkpa anyị naanị gị na-eche anyị naanị gị na-edu anyị chukwu okike abịama bịa chekwube maazị Nnamdị Kanụ bịa kpuchie maazị Nnamdị Kanụ dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya papa nke ime eluigwe chukwu okike abịama bịa ka kpuchie maazị Nnamdị Kanụ mmiri ọbụla nke ọ ga-aṅụ nri ọbụla nke ọ ga-eri bịa kpuchite ya bịa nọnyere ya bịa nọnyere ya bịa gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ ekwena ka ndị iro jụọ ya kedu ebe chi gị nọ ekwena ka ụmụ ụwa chịa ya ọchị ekwena ka ụmụ ụwa chịa anyị bụ ụmụ Biafra ọchị Chukwu okike abịama chukwu okike abịama napụtara anyị maazị nnamdị kanụ napụtara anyị maazị nnamdị kanụ anyị ma na ị ga-anapụta ya na eke na ị ga-anapụta ya n'orie na ị ga-anapụta ya na afọ na ị ga-anapụta ya na nkwọ n'aha chukwu okike abịama eze ndị eze ụkpaka na-agba n'udu mmiri o mere mbọsị ọka abụ chukwu okike abịama ọkwa gị bụ chi nna nna anyị ochie na-akpọ oku i wee na-aza anyị ekpere chukwu okike abịama mgbe ọ gbajuru dolo n'ime n'isi biafrans niile ha kpọrọ gị oku ị zara ha mgbe ọ gbajuru dolo n'isi shedrak mishak and abednego ị bịa bịa bụrụ onye nchekwa wee nye ha chukwu okike abịama mgbe ọ gbajuru doro n'isi daniel n'ime onunu ọdụm ọ kpọkuru gị oku ị zara ya chukwu okike abịama mgbe pọl na silas nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ha kpọrọ gị oku ị zara ha chukwu okike abịama otu a ka anyị si akpọ gị n'isi maazị Nnamdị Kanụ otu a ka anyị si akpọ gị n'isi maazị Nnamdị Kanụ bịa gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bịa napụtara anyị maazị Nnamdị Kanụ bịa kpuchite ya dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya ọ bịara igbu maazị Nnamdị Kanụ ga-egbu onwe ya ọnụ niile kwuru njọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ ga-atụgharị kwuo mma ọnụ niile kwuru njọ n'isi onye ndu maazị Nnamdị Kanụ ga-atụgharị kwuo mma onye ọbụla chere maazị Nnamdị Kanụ echiche ọnwụ onye a ga-ebu ya ụzọ nwụọ onye chere maazị Nnamdị Kanụ echiche ọdịda onye a ga-ebu ya ụzọ daa n'aha Chukwu Okike Abịama Chukwu Okike Abịama Chukwu Okike Abịama onye ọbụla jere ije ọjọọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ anyị sị ka ụkwụ onye a tọ ebe ahụ n'aha Chukwu Okike Abịama ụkwụ ọbụla na-eje ije ọjọọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ ụkwụ a ga-ada ngwọrọ n'aha Chukwu Okike abịama ọnụ ọbụla na-ekwu njọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ ga-ada ogbi n'aha Chukwu Okike abịama aka ọbụla na-arụ maazị Nnamdị Kanụ ga-akpọnwụ n'aha Chukwu Okike abịama anya ọbụla bụ anya ọjọọ nke na-ene maazị Nnamdị Kanụ ga-ekpu isi n'aha Chukwu Okike abịama Chukwu Okike abịama chi nna nna anyị ochie chi bi n'eluigwe mana ọgọdọ ya na-awụsa n'ala chi kere ihe niile mana ọ dịghị ihe kere ya ma ncha chineke ọ bụ gị kere ihe niile mana o nwerọ ihe kere gị ọkwa gị kepụtara maazị Nnamdị Kanụ wee jiri mmiri siri ike wee kpụọ aja were aja siri ike wee kpụọ ya eze chukwu okike abịama anyị akpọkuo gị ụbọchị nke taa wee sị gị bịa gosi ihe i ji bụrụ chi bịa gosi na ị bụ odogwu bịa gosi na ị bụ chukwu bịa gosi na ihe o tinye gị n'aka anaghị ata nchara bịa gosi ihe i ji bụrụ chi n'isi maazị Nnamdị Kanụ n'aha chukwu okike abịama eze ebube omemma mma zuru alụ gaga n'ogwu omechi ụzọ osi mpio ara na-azụ nwa dike na dimkpa n'aya ọgọdọ mkpuchi ọtọ anyị agụ bata ọhịa mgbada awara ọsọ ọ chụrụ agụ zọgbu enyi chukwu okike abịama anyị na-arịọ gị ụzọ ọbụla maazị Nnamdị Kanụ si mehie megide gị ụzọ ọbụla anyị onwe anyị bụ Biafrans si mehie megide gị ụzọ ọbụla IPOB niile si mehie megide gị ụzọ ọbụla nna nna anyị ochie si mehie megide gị ụzọ ọbụla anyị bụ ụmụ Biafrans niile si mehie megide gị eze ebube gbaghara nna biko gbaghara chukwu okike abịama gbaghala eze ndị eze gbaghala kpuchie anyị dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa sachaa anyị mmehie bịa sachaa anyị njọ bịa sachaa anyị dịka akwa ka mmehie si n'ime anyị wee pụọ eze ebube chukwu okike abịama n'ihi na anyị bụ ụmụ gị bụ ndị mmehie anyị na-emehie na eke anyị na-emehie n'orie anyị na-emehie na afọ anyị na-emehie na nkwọ eze ebube chukwu okike abịama bịa sachapụ anyị mmehie ka mmehie si n'ime anyị wee pụọ sachaa anyị dịka akwa ka anyị wee dị ọcha n'ilu gị ka anyị wee dị ọcha n'ikpere gị ka anyị wee dị ọcha n'iso ụzọ gị ka anyị wee dị ọcha n'ịtụ egwu gị ka anyị wee dị ọcha n'ụzọ nke gị jehova chineke chukwu okike abịama dịka anyị bụ ụmụ gị na-akpọku gị ụbọchị nke taa bịa gbaghara anyị mgbaghara mmehie bịa gbaghara anyị mmehie ma nye anyị ike na mmụọ anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị nye anyị ike na mmụọ anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị n'ihi na ọ bụrụ na anyị enweghị ike na mmụọ anyị agaghị agbaghara ndị mehiere anyị mana ọ bụrụ na anyị nwee ike na mmụọ anyị ga-agbaghara ndị mehiere anyị chineke bịa nye anyị ike na mmụọ nke anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị n'aha chukwu okike abịama ụkpaka na-agba n'udu mmiri omele mbọsị ọka abụ gaga n'ogwu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ọtụfa na ọfụ ndị mmụọ babawum bawum oyi na-atụ mba niile naanị gị kwuru okwu na jerusalem ọ ma bịa na mmezu na capernaum chukwu okike abịama ọ gịnị ka m ga-etu gị ka o zuoro gị ọ sị na alụ anyị niile bụrụ sọsọ ọnụ ọnụ o zurukwanụ inye gị ekene o zuru inye gị otuto o zuru ibunye gị enu o zuru ịkpọ isi ala nye gị o zuru ife gị ofufe na mmeso ọma gị n'ọlụ ebube gị n'ebe anyị nọ chukwu okike abịama anyị bụ ụmụ gị arịọ gị anyị na-arịọ gị bịa chekwube onye ndu anyị bụ maazị Nnamdị Kanụ bịa napụtara anyị maazị Nnamdị Kanụ bịa kpuchie ya dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa nye ya ndụ ebighị ebi bịa nye ya nnwere onwe bịa nọnyere ya bịa buolu ya ya zoro ezo bịa nụọrọ ya ọgụ bịa gosi ya na ị bụ Chukwu n'aha Chukwu okike abịama n'ihi na ọ na-akpọku gị oge niile eze bịa za ya oku bịa hichaa ya anya mmiri bịa kagbuo aha ya n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye aha ya n'akwụkwọ nke ndụ ọ ga-adị ndụ celebrate biafra ọ ga-adị ndụ wee were nnwere onwe biafra wee pụta ọ ga-adị ndụ wee pụta n'ike na ebube n'aha chukwu okike abịama ọnụ kwuru njọ n'isi ya ga-atụgharị kwuo mma ọnụ kọrọ ogiri ọnụ ga-akọrọ ogiri lachaa n'aha chukwu okike abịama eze bi n'eluigwe ogodo ya na-awụsa n'ala ọma mma asa arụ dike na dimkpa n'agha chukwu okike kere ihe niile mana ọ dịghị ihe kere ya ma ncha eze akpọkuo m gị n'isi ndị ọkaikpe niile n'isi barrister ifeanyi ejiofor n'isi barrister aloy ejimakor n'isi ndị ọkaikpe niile bụ ndị wepụtara ezi obi ha wee na-eje ije a eze akpọkuo m gị n'isi ha bịa gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bịa kpuchite ha dịka ọkụkụ si ekpuchite ụmụ ya bịa nọnyere ha n'eke bịa nọnyere ha n'orie bịa nọnyere ha n'afọ bịa nọnyere ha na nkwọ bịa kagbuo aha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye aha ha n'akwụkwọ nke ndụ ha ga-adị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ n'aha Chukwu Okike abịama mee ka ọnụ kwuru njọ n'isi ha tụgharịa kwuo mma n'aha chukwu okike abịa ma chukwu okike abịa ma a sị m mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ilu na ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'azụ na ha ga-anọ n'ilu mgbe ihe ọjọọ na-eme aka nri ha ga-anọ aka ekpe mgbe ihe ọjọọ na-eme aka ekpe ha ga-anọ aka nri mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ugwu ha ga-anọ na ndịda mgbe ihe ọjọọ na-eme na ndịda ha ga-anọ n'ugwu chineke ewere m barrister ifeanyi ejiofor na barrister aloy ejimakor na ndị ọkaikpe niile ewere m ha wee nye gị n'ọbụ aka bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa nọnyere ha n'eke nọnyere ha n'orie nọnyere ha n'afọ nọnyere ha na nkwọ bịa kagbuo aha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ dekpunye aha ha n'akwụkwọ nke ndụ ka ha wee dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ n'aha Chukwu Okike abịama eze bịa nye ha mmeri bịa nye ha mmeri bịa tụnye ha ugo bịa tụnye ha ugo bịa nye ha mmeri n'aha Chukwu Okike abịama ekwena ka ndị iro fụ ha ekwena ka ndị okwu ọzọ eme ọzọ fụ ha papa nke ime eluigwe bịa kpuchie ha dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya ekwena ka ihe ọjọọ mekịta ha eje ana bụ isi ije ha ga na-eje ha ga na-ana n'aha chukwu okike abịama eze ndị eze ọchụlaga zọgbuo enyi gaga n'ogwu omechi ụzọ osi mpio ara na-azụ nwa dike na dimkpa n'agha eze ebube ọma mma asa arụ akpọkuo m gị n'isi Eastern Security Network niile n'isi ESN niile bụ ndị ji ezi obi ha wee na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu bụ ndị nọ na n'ime ọhịa wee na-echekwube nne na nna anyị bụ ndị nọ n'ime ọhịa wee na-echekwube nne na nna anyị ka nne na nna anyị nwee ike wee kọọ ugbo ka ndị na-akọ ugbo nwee ike kọrọ ugbo eze ebube ọ bụrụ na gị nwa bụ jehova chineke echeghị obodo

mgbe ihe ọjọọ na-eme n'iru ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'azụ ha ga-anọ n'iru mgbe ihe ọjọọ na-eme aka nri ha ga-anọ aka ekpe mgbe ihe ọjọọ na-eme aka ekpe ha ga-anọ aka nri mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ugwu ha ga-anọ na ndịda mgbe ihe ọjọọ na-eme na ndịda ha ga-anọ n'ugwu eze bịa kpuchite ha nna bịa nọnyere ha bịa bunye ha enu bịa kpuchite ha ekwela ka ihe mberede okporo ụzọ mekịta ha ekwela ka ihe na-ata ata ata n'ime ọhịa wee mekịta ha ekwela ka mgbọ ndị iro tụ ha ekwela ka ndị iro fụ ha anya chekwube ha ma kpuchite ha ọ bịara igbu ha ga-egbu onwe ya n'aha chukwu okike abịama ọ bịara igbu ha ga-egbu onwe ya n'aha chukwu okike abịama eze bịa nọnyere ha nọnyere eastern security network niile bunye ha enu ma kpuchie ha kagbuo ha n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye ha n'akwụkwọ nke ndụ n'aha chukwu okike abịama eze ebube dike na dimkpa n'agha gaga n'ogwu agụ bata ọhịa mgbada awara ọsọ ọ chụrụ agụ zọgbuo enyi baba wumba wum onye na-atụ mba niile papa naanị gị kwuru okwu na jerusalem ọ ma bịa na mmezu na capernaum otu a ka ị ga-esi kwuo okwu n'ala ndị naijiria ọ ga-abịa na mmezu n'ala biafra n'aha chukwu okike abịama papa arịọ m gị n'isi ipob niile indigenous people of biafra niile eze bịa kagbuo aha anyị n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye aha anyị n'akwụkwọ nke ndụ ekwena ka anyị nwụọ ekwena ka anyị daa ekwena ka anyị- ka anyị ma jijiji ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya onye bu ọgụ bịa na be anyị ya bụ ọgụ ga-eri isi ya n'ihi na ọ bịara be onye anaghị abịagbu ya ma mgbe ọ ga-ana mkpumkpu agaghị apụ ya mana onye bịaru be anyị si ka ọ bịa gbuo anyị mgbe ọ ga-ana mkpumkpu ga-apụ ya n'aha chukwu okike abịama n'ihi na ihe anyị nọ bụ egbe belu ugo belu ma nke si ibe ya ebekwana ya zi ya osisi ọ ga-ebe mana ọ sị na ọ gaghị ezi nwanne ya osisi ọ ga-ebe anyị si ka nku kwaa ya n'aha chukwu okike abịama eze ebube ihe anyị nwa bụ ụmụ biafra ihe anyị nọ bụ ka ọ dịrị onye ukwu mma ka ọ dịrị onye nta mma ihe ọma meela anyị mere ibe anyị ihe ọma mere ibe anyị mekwala anyị mana ihe ọjọọ mere anyị emekwana ibe anyị ihe ọma mere ihe ọjọọ mere ibe anyị emekwana anyị anyị ga na-eje anyị ga na-ana eze bịa kpuchite anyị bịa kagbuo aha anyị n'akwụkwọ nke ọnwụ dekpunye aha anyị n'akwụkwọ nke ndụ anyị ga-adị ndụ celebrate Biafra anyị agaghị anwụchi ọnwụ anyị agaghị anwụ ọnwụ ike anyị agaghị anwụ ọnwụ ọdịda n'aha Chukwu Okike Abịama anyị ga na-eje anyị ga na-ana eje ana bụ isi ije n'aha Chukwu Okike Abịama ọ chụlụ agụ zọgbuo enyi gaga n'ogwu agụ bata ọhịa mgbada awara ọsọ papa ihe o tinye gị n'ọbụ aka anaghị ele ule ọ naghị ata nchara ewere m dos niile wee nye gị n'ọbụ aka eze ebube naanị gị bụ ome mma mma- mma zuru arụ naanị gị bụ omechi ụzọ o si mpio naanị gị bụ ara na-azụ nwa eze chukwu okike abịama ị sị na ọ bụrụ na gị nwa bụ jehova chineke na-echeghị obodo n'efu ka ndị nche na-eche eze dos niile ka m were nye gị n'ọbụ aka bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa nọnyere ha na eke nọnyere ha n'olie nọnyere ha na afọ nọnyere ha na nkwọ bịa nye ha akọ na uche bịa nye ha amamihe bịa nye ha mmeri bịa tinye ha ugo ekwena ka ha jegide n'ilu naba azụ wezigara ha ihe ọbụla bụ mmụọ nkwutọ wezigara ha ihe ọbụla bụ mmụọ esemokwu wezigara ha mmụọ ọbụla bụ mmụọ ịma jijiji ya bụ wezigara mmụọ ọbụla bụ mmụọ nkọcha wezigara ha ihe ọbụla bụ mmụọ mkpọrọmasị n'aha chukwu okike abịama eze bịa tinye udo n'ime ha bịa tinye udo n'etiti ha bịa nye ha akọ na uche bịa nye ha mmụọ nghọta mmụọ amamihe ha ga-eji wee jee ozi ha ga-eji wee jeere biafrans niile ozi eze ebube bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya ọ bịara igbu ha ga-egbu onwe ya onye ọbụla chere ọnwụ n'isi ha ga-anwụ onye chere ọdịda n'isi ha ga-ada n'aha chukwu okike abịama ha ga na-eje ha ga na-ana mgbe ihe ọjọọ na-eme n'iru ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'azụ ha ga-anọ n'iru mgbe ihe ọjọọ na-eme aka nri ha ga-anọ aka ekpe mgbe ihe ọjọọ na-eme aka ekpe ha ga-anọ aka nri mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ugwu ha ga-anọ na ndịda mgbe ihe ọjọọ na-eme na ndịda ha ga-anọ n'ugwu eze chekwube dos niile kpuchite dos niile nọnyere ha nye ha mmụọ mmeri nye ha mmụọ ndụ ebighị ebi bịa nọnyere ha ka ha wee dị ndụ celebrate biafra

bịa jiri ha jewe ozi bịa jiri ha rụba ọrụ ekwena ka ha jegide n'iru nawa azụ ekwena ka ha maa jijiji ekwena ka ha tụọ egwu papa nke ime eluigwe bịa biri n'ime ha n'aha chukwu okike abịama papa nke ime eluigwe gaga n'ogwu omechi ụzọ osi mpio ara na-azụ nwa baba wumba wum oyi na-atụ mba niile onye ike niile dị n'ọbụ aka papa kama okwu ọnụ gị na-agaghị abịa na mmezu eluigwe na ụwa gabiga okwu ọnụ gị ga-adị ile luo mgbe ebighị ebi ị sịla anyị chọọ na anyị ga-achọta ị sịla anyị rịọ na anyị ga-arịọta ị sịla anyị kụọ aka na ị ga-emeghepụrụ anyị ọnụ ụzọ chukwu okike abịama akpọkuo mụ gị na ndị ụmụ biafrans niile ndị gị akpọkuo mụ gị n'isi ha eze ebube ebe ọbụla ha nọ n'ụzọ niile dị iche iche obodo ọbụla nke ha nọ ebe ọbụla nke ha nọ eze bịa bunye ha ndụ ebighị ebi bịa gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bịa tinye ha udo bịa tinye ha mmeri bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya ekwena ka ha daa mba ekwena ka ha jegide n'ilu naba azụ ekwena ka ha maa jijiji ọ bịara igbu ha ga-egbu onwe ya onye cheelu ha ọnwụ ga-anwụ onye cheelu ha ọdịda ga-ada n'aha Chukwu okike abịama egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebekwana nku kwaa ya ọ bịara igbu ha ga-egbu onwe ya n'aha chukwu okike abịama chukwu okike abịama chukwu ndị mbụ na ndị egede chukwu ndị nze na ndị ọzọ ekene m gị n'isi biafrans niile n'isi nnwere onwe biafra niile n'isi biafrans niile n'isi nnwere onwe biafra niile n'isi onye ndu anyị bụ maazị nnamdị kanụ n'isi dos niile n'isi eastern security network niile n'isi balista ifeanyị ejiọfọ na ndị ọkaikpe niile akpọkuo mụ gị n'isi ha n'otu n'otu eze ekene dịrị gị n'isi ha n'otu n'otu otu i si za ha ekpere otu i si za ha ekpere mbọsị nke taa ma nye ha mmeri na mmeri ga-abụ nke ha n'eke ọ ga-abụ nke ha n'orie ọ ga-abụ nke ha n'afọ ọ ga-abụ nke ha na nkwọ n'aha chukwu okike abịama papa nke ime eluigwe ọ chụla gị ụzọ gbuo enyi o mere mbọsị ọka abụ eze ebube arịọ mụ gị udo arịọ mụ gị udo n'isi biafrans niile n'isi ipob niile n'isi indigenous people of biafra niile eze arịọ mụ gị udo chukwu okike abịama ị sị na ihe ọbụla nke gị nwa bụ jehova chineke dere na i desigo ya ị sị na okwu ọnụ gị ga-adị ile luo mgbe ebighị ebi ị sị na i dela na i desigo ị sị na ihe ọbụla i jikọrọ ọnụ dị ka ukwu azịza na ọ dịghị ihe ga-eme ya chukwu okike abịama bịa jikọ ipob niile ọnụ bịa jikọ indigenous people of biafra niile ọnụ papa bịa tinye udo n'isi ipob niile n'ihi na ọgbaghara dị n'etiti anyị n'ihi na ọgbaghara dị n'isi ipob n'ihi na ọgbaghara dị n'etiti anyị n'ihi na tigbuo zọgbuo nọ n'etiti anyị n'ihi na mgbapụ mgbapụ dị n'etiti anyị chukwu okike abịama bịa tinye udo n'isi ipob niile bịa tinye udo n'isi indigenous people of biafra niile bịa jikọ anyị ọnụ dịka ukwu azịza bịa jikọ anyị ọnụ dịka ukwu azịza ka mee ka onye ọbụla mata na ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ nnwere onwe na ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị papa bịa tinye ha udo bịa tinye ha amala bịa tinye ha ebube bịa tinye ha mmekọrịta bịa weta mmekọrịta n'etiti ipob niile bịa tinye udo n'etiti ipob niile papa weziga ihe ọbụla bụ okwu ọzọ eme ọzọ weziga ihe ọbụla bụ mkpọrọmasị weziga ihe ọbụla bụ anya ndị ilo weziga ihe ọbụla bụ echiche ndị ilo weziga ihe ọbụla bụ ekworo weziga ihe ọbụla bụ anya ukwu weziga ihe ọbụla bụ ọnwụ weziga ihe ọbụla bụ asịrị weziga ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ n'etiti anyị chukwu okike abịama n'ihi na ị sị na ị ga-enye anyị biafra n'oge nke gị ị sị na ọ bụ site n'aka maazị Nnamdị Kanụ ka ị ga-esi nye anyị biafra eze chukwu okike abịama ị ga-ekwe ka ihele mee ụmụ gị ị ga-ekwe ka ụmụ ụwa jụọ anyị elee ebe ka chi gị nọ papa ndị ilo abịala tinye ọgbaghara n'etiti ipob ha abịala tinye ọgbaghara n'etiti anyị eze dododo bịa weziga ya bụ ọgbaghara bịa weziga ya bụ ọgbaghara ma tinyere anyị udo weta udo gị n'etiti ipob niile weta mmekọrịta n'etiti ipob niile mee ka ipob niile wee jiri otu obi ahụ nke ha ji otu obi ahụ nke ahụ ha ji wee na-apụta n'igwe wee na-eje ozi wee na-apụta n'igwe na-agwa mba niile na mkpọkpọ na-akpọkpọ anyị elika eze bịa tinye udo gị bịa tinye mmekọrịta bịa tinye udo gị tinye mmekọrịta n'etiti anyị tinye udo gị n'etiti ipob tinye mmekọrịta n'etiti ipob tinye udo gị n'etiti ipob tinye mmekọrịta n'etiti ipob eze chukwu okike abịama ihe IPOB na-amaghị agaghị ama ha ihe anyị na-amalụ agaghị ama anyị ihe anyị na-amalụ agaghị ama anyị nke onye metere o were isi ya buru papa anyị onwe anyị mete nke anyị anyị ewere isi anyị buru anyị agaghị ebu ihe onye ọzọ metere onye ọzọ agaghị ebu nke anyị metere eze chukwu okike abịama bịa tinye amara gị bịa tinye udo gị

bịa menyụọ ya bụ ọkụ jehova chineke o nwere ihe ị na-apụghị ime chukwu okike abịama ị pụrụ ime ihe a siri ike ka ọ dị mfe ị pụrụ ime ihe a siri ike ka ọ dị mfe ị pụrụ idozi ihe ahụ yasara ayasa ị pụrụ idozi ihe ahụ mebiri emebi bịa jikọta ipob niile ọnụ bịa jikọọ ndị igbo niile ọnụ bịa jikọọ biafrans niile ọnụ bịa jikọọ anyị dum ọnụ ka anyị mara na ọ bụ otu ụzọ na ọ bụ otu ụzọ ka anyị na-azọ na ọ bụ otu ihe ka anyị na-azọ na ọ bụ nnwere onwe ka anyị na-azọ na anyị anaghị azọ ihe ọjọọ anyị anaghị azọ mmegide anyị anaghị azọ mkpagbu anyị anaghị azọ ọnwụ ihe anyị na-azọ bụ nnwere onwe nnwere onwe ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị eze chukwu okike abịama ndị nwụrụ anwụ n'ihi a ndị nwụrụ anwụ n'iji a ndị nwụrụ n'ihi biafra elika ndị ọ nara ọbara ha n'ike ndị ọ kwapụrụ ọbara ha n'ike ndị obi ha na-agba ọbara ndị obi ha na-eri uju eze chukwu okike abịama hei chukwu okike abịama mee ka mkpụrụ obi ha zuru ike na udo bịa ka ị bịa nye ha udo tinye ha udo ma jiri n'ihi ha ma nye anyị biafra jiri n'ihi ndị nwụrụ n'ihi biafra ma nye anyị biafra jiri n'ihi ndị ọbara niile ọ nara n'ike jiri n'ihi ndị niile ọ kwafuru ọbara ha n'ike ma nye anyị biafra ma nye anyị nnwere onwe n'aha chukwu okike abịama eze biko ọnụ ọbụla ga-eguzo imegide anyị megide ọnụ dị otu a aka ọbụla ga-eguzo ịtụ anyị megide aka dị otu a onye ọbụla ga-eguzo imegide ụmụ biafra niile megide onye dị otu a onye ọbụla ga-eguzo imegide m onwe m megide onye dị otu a onye ọbụla ga-eguzo ịnụso anyị ọgụ nụso onye dị otu a ọgụ n'aha Chukwu Okike Abịama papa na ihe anyị nọ bịa ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ya ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ya Chukwu Okike Abịama anyị bụ ụmụ gị ị sị anyị rịọ na anyị ga-arịọta ị sịrị anyị chọọ na anyị ga-achọta ị sịrị anyị kụọ aka na ị ga-emeghepụrụ anyị ọnụ ụzọ n'ihi na ọ dịghị onye yọrọ gị achịcha i nye ya okwute ọ dịghị onye yọrọ gị akwa i nye ya akpị ọ dịghị onye yọrọ gị azụ i nye ya agwọ ọ bụ ihe onye yọrọ gị ya ka ị na-eme eze chukwu okike abịa ama bịa nye anyị udo bịa nye anyị amara bịa nye anyị nnwere onwe bịa nye maazị Nnamdi Kanu nnwere onwe nye ụmụnne anyị niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ndị nọ na-akwa akwa alịrị ndị na-enweghị ihe ha mere ndị aka ha dị ọcha eze bịa nye ha nnwere onwe bịa napụta ha ihe a bụ aha afọ ihe a bụ ngwụcha afọ ihe a bụ ngwụcha afọ nna biko bịa napụta ha eze biko bịa napụta ha nna biko bịa napụta ha eze biko bịa napụta ha napụta ụmụ ipob niile napụta indigenous people of biafra niile ebe ọ bụla ha nọ wee na-eri uju wee na-akwa akwa arịrị wee na-ebe akwa nna biko bịa nụrụ akwa ha eze biko bịa nụrụ uju ha bịa napụta ha na eke napụta ha n'orie napụta ha na afọ napụta ha na nkwọ n'aha chukwu okike abịa ama chukwu bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala o mechi ụzọ o si mpio ọ chụrụ agụ zogbu enyi chineke nke nwaanyị aga nke kutere nwa wee kunye nwaanyị aga chineke nke nwaanyị olulu ọbara nke napụtara nwaanyị olulu ọbara papa gaa n'ụlọ ọgwụ napụtara anyị ụmụnne anyị niile ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na-enweghị onye enyemaka gaa n'ụlọ ọgwụ gaa napụta ha gaa napụta ha na eke napụta ha n'orie napụta ha na afọ napụta ha na nkwọ nye ha ọgwụgwọ nsọ nye ha nnwere onwe kagbuo aha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ dekpunye aha ha n'akwụkwọ nke ndụ ha ga-adị ndụ celebrate biafra ụmụnne anyị niile ndị nọ n'ụlọ ọgwụ eze biko gaa nete ha gaa napụta ha gaa nye ha mmeri gaa nye ha ndụ ebighị ebi n'aha chukwu okike abịa ama ihe anyị na-amala agaghị ama anyị ihe anyị na-amaghị agaghị ama anyị n'aha chukwu okike abịa ama ekene dịrị gị chineke anyị ekene gị anyị aja gị mma anyị asọpụrụ gị anyị enye gị ekene n'ihi mmeso ọma gị na ọrụ ebube gị na ekpere nke ị zara anyị ụbọchị nke taa ị ga na-aza ya anyị ruo mgbe ebighị ebi ị ga na-aza ya oge niile n'aha Chukwu okike abịa ama ị ga-aza anyị na eke ị ga-aza anyị n'orie ị ga-aza anyị na afọ ị ga-aza anyị na nkwọ n'aha Chukwu okike abịa ama nna anyị bi n'eluigwe ka anyị doo aha gị nsọ ka alaeze gị bịa ka anyị mee ihe ị na-achọ dịka o si eme ya n'eluigwe ka anyị mekwa ya otu a n'ụwa nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị mbọsị nke taa gbaghara anyị mmehie anyị ma nye anyị ike na mmụọ anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto gị site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi n'aha chukwu okike abịa ama amara na udo nke onyenwe anyị bụ jehova chineke na ịhụnanya nke gị na mmekọrịta

aha m bụ Nwaeze Chukwubụzọ Mba nke unu ma dịka Don Prince Sampe Master aka ji ọfọ Igbo niile ọ ga-adịrị anyị na mma dododo mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere na-echeta onye ndu anyị bụ maazị Nnamdị Kanụ n'ekpere na-atinye maazị Nnamdị Kanụ n'ekpere ka Chukwu okike Abịama bịa gosi ihe o ji bụrụ chi ọ dịghị onye yọrọ nna ya achịcha o nye ya okwute ọ dịghị onye yọrọ nna ya akwa o nye ya akpị ọ dịghị onye yọrọ nna ya azụ o nye ya agwọ ihe anyị yọrọ chukwu okike abịama ka ọ ga-emere anyị ya ka ọ ga-emezu n'isi maazị Nnamdị Kanụ oge elugo mgbe chukwu okike abịama ga-egosi ihe o ji bụrụ chi ugbu a bụ oge chukwu okike abịama dewere wee sị anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị rịọ na anyị ga-arịọta maazị Nnamdị Kanụ agaghị anwụ ọ ga-adị ndụ celebrate Biafra ọ ga-adị ndụ wee were nnwere onwe Biafra wee pụta maazị Nnamdị Kanụ ga-apụta n'ike na ebube mgbe ọ ga-apụta ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma maazị Nnamdị Kanụ ọ gaghị anwụ maazị Nnamdị Kanụ agaghị anwụ ị na-ekpe ekpere na-atinye maazị Nnamdị Kanụ n'ekpere na maazị Nnamdị Kanụ agaghị anwụ na ọ ga-adị ndụ na ọ bịara igbu maazị Nnamdị Kanụ ga-egbu onwe ya na onye chiele maazị Nnamdị Kanụ ọnwụ ga-ebu ya ụzọ nwụọ onye kpara nkata ọjọọ n'isi maazị Nnamdị Kanụ na ya bụ nkata ga-atụgharị kpudo ndị kpara ya n'aha Chukwu Okike Abịama Chukwu Okike Abịama edewe ya ma kwuo ya sị na ọ dịghị amamikpe dịrị maazị Nnamdị Kanụ na maazị Nnamdị Kanụ ga-apụta n'ike na ebube dịka Chukwu Okike Abịama kwuru ya otu a ka ọ ga-esi bịa na mmezu na eke otu a ka ọ ga-esi bịa na mmezu n'orie otu a ka ọ ga-esi bịa na mmezu na afọ otu a ka ọ ga-esi bịa na mmezu na nkwọ n'aha Chukwu Okike Abịama ụmụnne m unu ndị sonyere m taa ọ ga-adịrị ụnụ na mma anyị dum ga-adị ndụ celebrate Biafra ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya nke onye chiri ya zere onye chiele anyị ọnwụ ga-anwụ onye chiele anyị ndụ ga-adị onye chiele anyị ọdịda ga-ada ihe onye chiele anyị ga-anachikwuru ya azụ nke anyị onwe anyị chiele mmadụ ya dachikwutala anyị azụ na ihe anyị nọ bụ egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ekpere anyị kpere n'isi gị ọ ga-adịrị anyị onwe anyị otu a ekpere anyị onwe anyị gị onwe gị kpere n'isi anyị ga-adịkwara gị otu a n'aha chukwu okike abịama ọ ga-adịrị anyị dum na mma god bless biafra god bless maazị nnamdị kanụ god bless all the good principal officers god bless dos niile god bless eastern security network god bless barrister ifeanyi ejiofor na ndị ọkaikpe niile ndị niile ji ezi obi ha na-anụ ọgụ ka biafra bịa na mmezu god bless you all and God bless IPOB worldwide n'aha Chukwu Okike Abịama nke onye chiri ya zere ọ ga-adịrị anyị dum na mma ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị ezinụlọ gị na mma ọ ga-adịrị ụmụ gị na mma ọ ga-adịrị ụmụ ụmụ gị na mma ihe nweta na ihe akụ na ihe enwe enwe ga-abụ nke anyị na eke ga-abụ nke anyị n'orie ga-abụ nke anyị na afọ ga-abụ nke anyị na nkwọ udo na amala na ngọzi ka anyị na-arịọ n'isi IPOB niile ka Chukwu Okike Abịama bịa wote udo ya n'etiti anyị udo ka anyị na-arịọ Chukwu Okike Abịama ka udo wee bata n'isi etiti anyị bụ IPOB ka mmekọrịta bata n'isi etiti anyị bụ IPOB Chukwu Okike Abịama ga-ewetara anyị udo anyị ya bụ udo Chukwu Okike Abịama kwuolu na ọ ga-eweta ọ ga-eweta ya ya bụ udo ga-adị n'etiti anyị ruo mgbe ebighị ebi n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ise ise ise ise nke onye chiri ya zere n'aha chukwu okike abịama